chuma cha dziko la russia chikuyenda bwino kwambiri poyerekeza ndi britain komanso america kodi zimenezi zikukhala bwanji poti russia anayipasa ma sanctions chifukwa choyambisa nkhondo ku ukraine pamene imayamba nkhondo mu 2022 ku russia kunali mabilionea okwana 88 that is according to forbes list ya nthawi imeneyo komano lero 2023 russia ili ndi mabilionea 110 izitu zikudabwisa chifukwa pamene anapasidwa ma sanctions timayembekezera kuti chiwerengero cha mabilionea chitsika koma apa chikukwera kuchoka pa 88 ndi kufika 110

mmodzi mwa anthu amene analandidwa katundu ameneyu tikumudziwa anali abramovich iyeyo analandidwa timu ya chelsea ndi katundu wina wambiri amene anali naye ku britain koma tikunena pano chuma cha anthu amenewa chikupitirira kukwera poyerekeza ndi poyamba ndi anthu ambiri akumafunsa kunena kuti kodi zimenezi zikukhala bwanji yankho lake pa nkhani imeneyi ndi losavuta anthu amenewa akulemera komanso kupeza phindu lambiri chifukwa cha masanctions omwewa ndikutanthauza masanctions omwewa amene america inapereka ku russia kunena kuti inu a russia komanso mabilionea anu musamagulitse katundu kunja komanso musapange mabizinesi ndi ife masanctions amenewa ndi amene akuchititsa kuti mabilionea awa alemere monga tikudziwa kunena kuti russia si dziko ngati malawi iwowa samadalira import amadalira kwambiri export ali ndi katundu amene amatumiza kunja pamene ife amalawi timadalira kutenga katundu kugula katundu kunja kumabweresa kuno koma russia amadalira kuti kutenga katundu ku dziko lawo ndi kumagulisa ku mayiko ena ndiye russia si dziko lamasewera yayi kumene kuja kuli mafuta agalimoto gasi amapanga zitsulo zosiyanasiyana mankhwala fertilizer komanso amalima mbewu ndi zakudya zofunikira kwambiri pa dziko lapansi tinamvapo za tirigu tirigu amafunika kwambiri maiko ambiri russia imalima tirigu amene nkumamtumiza kunja mukaonetsetsa zimene zikuchitika panopa mupeza kuti fertilizer gasi petulo ndi zina zonsezo ndi zokwera mitengo poyerekeza ndi poyamba ku malawi kuno mwachitsanzo tikuvutika nkhani ya petulo koma russia ili ndi petulo wambiri amene ikhoza kutitumizira kunoko mabilionea amenewa ali ndi makampani amene amapanga komanso kugulitsa zinthu ngati zimenezi katundu amene tikunena pano akusowa maiko ambiri ndipo iwowa akumamugulitsa kumeneko pa mitengo yokwera ichitu ndi chifukwa chake mabiliyoneya aku russia akulemera kwambiri poyerekeza ndi poyamba ndikupatsani chitsanzo kunena kuti mchaka cha 2023 ku russia kwabadwa mabiliyoneya anyuwani okwana 20 iwowa ali ndi makampani opanga fertilizer mankhwala zisulo zosiyanasiyana komanso gas ndiye iwowa akumati akagulitsa katundu ameneyu akumakhala ndi ndalama zambiri and that's why masanction aku america sakugwira ntchito iliyonse dziwani kuti aka sikoyamba kuti america ikhaulitse russia pa chuma mu 1974 president gerald ford anayeserapo koma zinamukanika 1979 jimmy carter anayeseranso koma zinamuvuta panonso tili ndi joe biden amene waika ma economic sanctions ku dziko la russia oposa 10000 walanda chuma ndi ndalama zochuluka including 300 billion dollars russian foreign reserve tikudziwa kuti maiko kaya ndi malawi ali ndi ma foreign reserve kumaiko akunja russia pamene imayamba nkhondo imeneyi inali ndi ndalama zokwana 300 billion dollars kunja america yalanda zimenezo pogwiritsa ntchito ma sanctions but still russia is doing better than uk atiuza abungwe la imf mmwezi wa january kunena kuti russia ikuchita bwino pa chuma poyerekeza ndi dziko la britain tikapita ku america zinthu sizili bwino mavuto azachuma afika posauzana mpaka mabanki ena ayamba kutsekedwa mmwezi wa malichi mabanki atatu aku america silicon valley bank signature bank komanso first republic bank anatsekedwa atakumana ndi mavuto azachuma pangotha miyezi iwiri yokha zitachitika zimenezi mabanki enanso awiri akumana ndi mavuto mmwezi uno wa meyi pacific western bank komanso western alliance onsewa atsekedwa pamene akudikira kuti agulitsidwe ataluza more than 85 percent ya mastocks ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani mabanki aku america akupeza maluzi chotere chifukwa timaona mapurezidenti akumalawi kuno ena aku africa kuno akupita ku america kukapempha koma ndi chifukwa chani mavuto azachuma akukula kwambiri kumeneko malo moti azikula kumaiko ngati kwathu kuno zimenezi anthu ambiri akudabwa chifukwa chonena kuti panopa ndikunena pano mabanki 5 atsekedwa kale mabanki ake ndi amene ndakuuzani aja silicon valley bank signature bank first republic bank palinso western alliance komanso pacific western bank onsewa atsekedwa chifukwa choona kuti aluza ndalama zambiri anthu akufunsa kuti ndi chifukwa chani zikukhala choncho ku malawi kuno timaona reserve bank ya malawi ikukweza ma interest rate akachita choncho nawonso mabanki ngati fdh national bank standard bank ndi ena onse amene ali commercial amaonjezera ma interest tiyerekeze kuti interest inali pa 3.5 percent ndi reserve bank yaonjezera ndi 1 percent zinthu zambiri zimene timagula pamsika zimasinthanso mitengo ngati fetereza timagula 48500 amakwera ndikufika pa 54700 bajeti ya 485000 pa mwezi imasintha ndikufika pa 547000 ngakhale

anthu ambiri amayimika mapulojekiti awo pofuna kuseva ndalama timaona mapuloti mwathu masiku ano ndi mmene kuli kumalawi kuno nyumba zambiri zimene angozimanga ma foundation zina kulephera kuzimanga denga chifukwa choona kuti zinthu zakwera mitengo malata akwera chilichonse chakhala ngati chakwera mtengo ndi anthu akulephera kuti amalize ma project angoyimikayimika zotsatira zake ntchito zimayamba kusowa mabizinesi osayenda komanso ndalama zimasowa ndi zimene tikuziona kumalawi kuno panopa salary ya anthu ndi yomwe ija koma katundu akwera mtengo more than 300 percent civil servant akafuna kuseva ndalama akumayenda wapansi popita ku ntchito akumadya madzulo okhaokha anayimika project yomanga nyumba chifukwa chakudula kwa simenti komanso civil servant ameneyo anasiya kalekale kudya ndiwo zothira mafuta zimenezi zikuchititsa kuti ntchito zizisowa chifukwa anthu ambiri ayimika mapulojekiti mukudziwa kuti inuyo ngati mukumanga nyumba ndiye kuti bidala akhoza kulembedwa ntchito nayenso kalipentala akhoza kuyikapo feremu ngakhalenso anyamata amatope akhoza kupeza ntchito otungira madzi onyamula mchenga ndi zina zotero ndiye chifukwa choti mapulojekiti ayima ntchito zikusowa komanso amabizinesi sizikuwayendera chifukwa makasitomala achepa ngati civil servant akuseva ndalama onena kuti ah ineyo m'malo moti ndidye ndiwo za mafuta bola ndizingothira tomato ndiye kuti mafuta aja sakuyendanso malonda komanso iyeyo ngati akuyenda wapansi kupita ku ntchito ndiye kuti nawonso a ma minibus sizikuwayendera apatu ndikungofuna kupereka chitsanzo cha mmene zinthu zikuyendera ku america mabanki sakuwina chifukwa chonena kuti reserve bank yakumeneko imene imatchedwa kuti federal bank inakweza ma interest rate anthu akapita ku banki kukatenga ngongole akumapatsidwa chiwongoladzanja chochuluka ambiri akaona zimenezi akumangosiya osatenganso ngongole ena akumakwiya ndikupita kukachita withdraw ndalama zonse ku makaunti kwawo zimenezi zachititsa kuti ndalama ziyambe kusowa komanso mabanki aluze kwambiri nkhani yake ndi yomwe ija imene ndakufotokozerani kunena kuti ngati mabanki akweza ma interest rate anthu amaopa kukatenga ngongole kuti azipangira business zimenezi zimachititsa kuti ma investment ambiri ayime ma project kaya ndi omanga nyumba otani ayime nanga si anthu amaopa kuti bwanji ndizingochita kaye survive ndi mmene moyo ulili ndi zimene tikuziona kumalawi kuno kupezeka kuti munthu ukhala ndi 500000 kungoiononga in 2 weeks ndiye kupezeka kuti ali ndi project yomanga nyumba sangakwanitsenso akumapezeka kuti maproject ayima mabiluda enawo akusowa ntchito ndi zinthu zina zambiri ndi zomwenso zachitika ku america federal bank inakweza ma interest rate ndiye zinachititsa kuti anthu ambiri asiye kutenga ngongole ena anachita withdraw ndalama zawo ku mabanki mapulojekiti ambiri ayima ndipo ndalama zasowa komanso mabanki akuluza chifukwa sakupeza makasitomala tikunena pano mabanki 5 amene ndakutchulirani aja atsekedwa kale ndipo ena akugulitsidwa kuti mwina mwake apeze mpumulo